aladhikaru baada salat aladhikaru baada salam ani olu bɛɛ ɲɔgɔnna n'an tilara an ka sali la n kan ka ala kofɔ jumɛnw de kɛ ala kofɔ ala kofɔ minnu sabatira ka bɔ sallallahu alaihi wasallam n b'a la k'olu tɔmɔ ka na

yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir o fana bɛ kalan n'o de ye k'a fɔ la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu batuma si tɛ yen o fana fɔ jɛɲɔgɔn si t'a la fo n'a kɛra ale alahu taala kelen ale de ye masatigi ye ale de ye tanu fana masa ye ale de bɛ ɲɛnamaya kɛ ale de bɛ saya fana kɛ wa ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fana latigɛ

n'o de ye allahumma ajirni minan nari allahumma ajirni minan nari k'i b'o kalan fajiri kɔfɛ siɲɛ wolonfila fitiri fana kɔfɛ i b'o fana kalan siɲɛ wolonfila n'o de ye duwa naaninan ye allahumma ajirni minan nari i b'o kalan siɲɛ wolonfila fajiri kɔfɛ fitiri fana kɔfɛ k'o kalan siɲɛ wolonfila ka d'a kan ko ni maa min y'a kalan fajiri kɔfɛ siɲɛ wolonfila n'a tigilamɔgɔ fatura yanni su cɛ ni ala taala jɛ ala taala b'a don arijinɛ kɔnɔ allahumma ajirni minan nari n'o de ye e ne tigi i ka ne kisi ka bɔ tasuma i ka ne kisi ka bɔ tasuma ma i b'o kalan siɲɛ wolonfila fajiri kɔfɛ fitiri fana kɔfɛ k'o kalan janni dugu ka jɛ n'a tigilama fana fatura inshallah ala ka jɛ ala bɛ yafa a ma a bɛ kisi ka bɔ tasuma ma nka bishar k'a fɔ n'i ye duwa dɔrɔn kalan e dun tɛ salikɛla ye a bɛ musirikiya baara la olu ko tɛ dɛ maa min bɛ ala taala bato de la k'a kɛ a ɲɛma yɛrɛ ni maa min y'a kalan inshallah n'a ka duwa bɛ jaabi n'a tigilama fatura janni dugu ka jɛ ala taala bɛ yafa a ma n'a kɛra fajiri fana kɔfɛ janni su ko fana cɛ n'a tigilamɔgɔ fana fatura inshallah a tigilamɔgɔ bɛ nin niyɔrɔ in sɔrɔ ala k'an ni aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma a duwa laban sa n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen dugumata n'o de ye allahumma a'inni ala dhikrika wa shukri wa shukri wa shukrika wa husni ibadatika Allahumma enti a'inni ala dhikrika i ka ne dɛmɛ i kofɔli kan wa shukurika ani barika dali wa husni ibadatika ani ɲumanya ka ɲɛsin jɔnw ma allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika donc nin de ni duwa naani b'an bolo bi a fɔlɔfɔlɔ n'o de ye ayatu kurusi ye n'o de allahu la ilaha ka taa bila a dan na i jija i k'o kalan farida sali bɛɛ lajɛlen kɔfɛ

wa shukurika wa husni ibadatika an b'a ɲini allahu taala fɛ ala k'an ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'an fara maaw kan maa min ka duwa bɛ jaabi ala k'an ka duwa jaabi ala k'an kisi wasalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu